Amanena kuti chifukwa chokuti zinthu sizikuyenda bwino. Uh, tinamva anduna akuyankhulapo, anayankhulapo zinthu zingapo. Uh, zina mwazo anati yayi boma likugwira ntchito yake. Ifeyo kuti zinthu mwina boma zinthu sizikuyenda ndiye kuti uh, pofika tsiku la lero zitukuko zimene zikuchitika mdziko muno CDF nzinzake zonsezo bwezi pano kulibe. Uh, construction ya M1 kuchokera ku lilongwe kumakafika mpaka ku, uh, ku chiweta sikanachitika ndi zazotero zimene zikuchitika padakali pano timafuna tingomva ndemanga yanu pa kuyankhula kwa mawu awiri amenewa kuti comment yanu ndiyotani tiyambe ndi Mr Kasakula Uh, ineyo ndiyamba chonchi munthu onena kuti suli mboma suli ku treasury sindiwe minister of finance let alone nduna iliyonse siwe president siwe nduna siwe siwe civil servant kuti umagwira ntchito ministry of finance how do you go pa msonkhano kukanena kuti boma lili broke when boma tikuona kuti likuyenda ah, zinthu zikutheka ah, you know aupanga- aupereka ma service whether ku agriculture whether ku health chilichonse chimene amalawi amayenera kulandila akulandila. zimene amakamba anduna aza information ma project akuchitika akupitiliza so how do you say kuti boma lili broke look iyeyo ngati atupele muluzi ali broke kunyumba kwake nde thats his house but he should not speak on behalf of government that is broke over something that he has no evidence whatsoever the evidence on the ground is that government is not broke

My larger comment would be um, it is fashionable these days kuti uh, opposition ena oti anali mboma momwemo akapita pa msonkhano uh, kumakamba za za za za boma uh, they, they say this about government uh, president lazarus chakwera awapanga attack uku apanga attack uku kaya kaya kuli mai banda kaya kuli atupele muluzi kaya obviously amutharika kaya akabambe kaya achihana onse amangokhalira kukamba nkhani za boma nzomvetsetseka nanga sitili mu political season nthawi yafika yoti anthu anene zimenezo komano ndimanena kuti ah, amalawi siopusa first and foremost afunika azilemekeza amalawi akapita pa msonkhano aziti pano tikulankhula ndi anthu anzeru zawo zimene ndinenezi azipanga digest samangolandira kuti o ngati chani kuti ona opa amalawi ndi anzeru We- each and every person that goes to a rally amapita ndi, mtima- ndi open mind amayembekeza kuti amve zinthu za nzeru What we are seeing zimene zikuchitika ku opposition ndi zomvetsa chisoni chifukwa sukuona kuti amalawi akuwapatsa zinthu za nzeru the only thing they are saying is to attack government which is fine but at the end of the day people don't want just to rango for the boma lili weak apa lili weak apa mabodza they also want to hear iwo plan yawo nchani iye atupele pulani yake chani atupele muziona kuti atati kuti amalawi am- ampatsa boma angapange chani why doesn't it start kuti ineyo nkazabwera kuti government isakhale broke mabodza amene nawo nzapanga chakuti chakuti chakuti chakuti sakuti nacho chipa chimodzimodzi a peter mutharika chimodzimodzi akafika pa- pa- pa- akapeza chansi yolankhula akangotuluka pano ndi apo akachoka kunyumba kwawo pano ndi apo basi ndi milandu yokhayokha ndikuopseza amalawi ndi kunyenyaninyenyani inuyo inuyo ngati ifeyo sitidzavomeraso 2020 tinavomera zopusa sitidzavomeraso nde people are saying kodi mdala uyu afuna chani what is it that he wants zimene apanga zinthu zoyipa iyeyu uh, zija amakamba kevin last week kuti munthu uh, ukathu ukatha mano usamaswe phale poti iwe sungakukute chimanga kwathu timati ukukuta sungakukute chimanga chokazinga paphale poti iwe mano adatha mkamwa mulibe chilichonse mano su- su- sungadye chimanga sibwino kuti uziswanya phale chifukwa uli na adzukulu uli ni wana amene mano awo akali odzaza mkamwa adye chimanga sibwino choncho iwo aja namba 1 ndi akulu nde dziko lino kuti aliwononge aliwonongera anawa amene ali nzaka zambiri zokhala iwo aja akula zaka 85 chauta wadalitsa akhalitsa nthawi I don't think kutsogolo kwawo kuli another 85 yoti akhoza kukhala dziko lino lapansi this is the reality of life nobody is going to live forever and the, the, the, the longer you take on this earth the less days that, that you have in front of you he must recognize that kuti sibwino munthu ofuna kuti dziko lino aliwononge kumanena kuti ife sidzavomera chisankho chisankho amalawi sitinachite sitinakavote ndiye chimene ananena kuti sadzavomera ngati chisankho tachita kale cha cholinga nchofuna kuti amalawi azizaphana azizaphana amalawi iwowo sadzaphedwa he will be uh, protected kunyumba kwawo kaya ndani azapanga protect ali ni government security imene timawapasa poti na former president azapanga protect ana awo ndi adzukulu awo ali ku america afuna ana anzawo namene azizafa afuna ana anzawo azizafa zachitika ku mozambique anthu aphanaphana anthu akufa 300 chakuti 400 chakuti what is happening today amene amatsogolera amene amanena kuti ine simvomera chisankho went to the state house kukagwira mkono wa, wa president amene asankhidwa chapo yet people have died zimene afuna peter mutharika zimenezo so amalawi we should not be bullied pachizungu amati bullied Sangatipange bully a Peter Mutharika, sangatipange bully a Atupele kuti azinama maboza kuti wo kuno kuno kuno kuti we are broke. Zimenezi tisazilole. Awawa afunika odzaphunzitsa phunziro come 16 September. Udzakana kuti inu inu mmapanga spread amati despondency. Mmafuna anthu az, azidandaula so aMalawi akamva kuti we are broke ndi apange chani. Ah, azilira kunyumba kwao aMalawi akhale basi onani Atupele wanena kuti we are broke ku banki ndiye tizilira ife when we know kuti he's lying government is not broke government yoti ndi broke si simapanga zimene zimaoneka kunjaku za boma ma services akupereka boma zina ka misewu kachani zikutheka ma bridge in town mu Treasury ndalama zikuzofa zikutuluka m- mosema akupanga zinthu akupanga ka ma irrigation kachani zambirimbiri zikuchitika ndi boma lapanga broke palipo nkungofuna kusokoneza ineyo my plea kwa aMalawi ndingonena kuti zinthu ngati zimenezi akakambakamba umafunsa kuti so ineyo mwakamba kuti government is broke inuyo mukalowa mboma mzapange bwanji kuti government sili broke azapezeka kuti eh, alibe chokamba iwo aja Atupele ine chimene ndingalangize apite kwawo ku Machinga azikapanga campaign because last time he lost the election 2019 u-MP he lost that's why he's not a member of parliament today

But at the end of the day, Atupele Muluzi is no longer relevant. Uh, agenda for change inatha kale kale. Uh, when he first came with the agenda for change, he was youthful. Some youth thought he- we have now our own Atupele Muluzi. Anampasa mavoti 700,000, I think, uh, ulendo woyamba. Yes. Ulendo wachiwiri 200 wokha. He even lost kwawo ku Machinga ku Ntaja. So if I were him, I would go back to the ground and, and do some basic things other than chewing what he cannot, what he cannot swallow. Umakamba zinthu zoti zaboza zonamiza Malawi. He's excited, he's what? He's, an, he's, a, he's a good young man, a jolly good fellow. Uh, uh, uh, uh, you know, very, you know, media savvy. Koma I think he, ayenjere osachulise zokamba zonena kuti upanga ataki zonena kuti nzabodza That's why he has lost credibility as, as per his performance mu zisankho ziwiri zimene tathana nazo.
Mwina ndiyimire pomwe. Chabwino. Zikomo.
Tathokoza ndithu. Zikomo. Zikomo.